Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m ụnụ anyị alọghachila ọzọ n'izu ụka a ịkọrọ ụnụ akụkọ ọhụrụ n'ihe omume ufe ndị Igbo Ọlamma papa achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru ọ dị mma papa ọtụtụ oge ndị gara aga n'ala ụmụ anụmanụ e nwere otu ududo aha ya bụ Amansi nke bi n'obodo ahụ nwunye Amansi ma ka e si esi erimeri nke ọma mana oge niile Amansi na-achọ idetụ ọnụ nri ndị ọzọ siri n'obodo ahụ karịa nke nwunye ya otu ụbọchị dịka nwunye ya malitere isi nri abalị ududo ya bụ Amansi zọpụrụ ụkwụ ma gawa na nke enyi ya nwoke oke bekee n'oge ahụ oke bekee na-esi erimeri akwụkwọ ụgụ ududo wee tipuo akwụkwọ nri nke a na-esi isi ụtọ oke bekee wee gwa ya na ọ fọdụrụ obere ka o ghee na ya chere obere ka ha rie ya amansi wee gwa ya na ya nwere ihe ndị ọ chọrọ ime n'ụlọ ma ọ bụ n'ihi na ọ maara na ya bụrụ na ọ nọdụ chere nri ahụ oke bekee ga-enye ya ozi ndị ọ ga-agara ya tupu ha erie nri ahụ amansi wee gwa oke bekee na ya ga-ekegide otu eriri ududo ya n'ite nri ahụ ma kegide otu n'ụkwụ ya nke na oge ọ fọdara ya n'ala na ya ga-amata ma bịaghachi. Oke bekee nabatara nke ahụ ma kwe ka o kegide eriri ududo ya n'ite nri ya. Dị ka ọ zọpụrụ ụkwụ pụọ n'ụlọ oke bekee, o tipụrụ mkpu, Ana m ekuru isi agwa! Isi agwa nke a na-esi isi ụtọ. Oge ahụ ka enwe kpọkuru ya. na ya batawa n'ụlọ ya n'ihi na ọ bụ ya na-esi agwa ahụ ma dịka agwa ahụ eghechabeghị amansi gwakwara ya ka ya kegide eriri ududo ya n'ite ya ma kegide otu n'ụkwụ ya ka ọ ga-abụ ozugbo nri ahụ na-eghe na ya ga-amata ma bịa rie nke ya enwe nabatara nke ahụ ududo bụ amansi wee zọpụ ụkwụ pụọ na nke enwe dịka ọ nọ n'ụzọ o tipụrụ mkpu Ana m ekuru isi ji bekee. Isi ji bekee nke a na-esi isi ụtọ. Amansi enyi m ka ezi kpọkuru ya. Ọ bụ m na-esi ji bekee ahụ. Batawa n'ihi na ọ fọdụrụ obere ka ji bekee a ghee. Oge Amansi rutere ebe ahụ, ọ gwara ezi na ya nwere ụfọdụ ihe ndị ọ chọrọ ime n'ụlọ. na ya ga-ekegide otu eriri ududo ya n'ite nri ahụ ma kegide ya n'otu ụkwụ ya ka ọ ga-abụ n'oge ọ fọdatara erimeri ahụ na ya ga-amata ozugbo ma bịa rie nke ya ezi nabatara ntụnye uche obi ahụ ma kwe ya ka o kegide otu eriri ududo ya n'ite nri ahụ oge amansi pụrụ n'ụlọ ezi ọ zọpụrụ ụkwụ gawa n'ụzọ mmiri iyi obodo ahụ bụ ebe ọ nọ banyekwa n'ụlọ anụmanụ ndị ọzọ ndị na-esi nri abalị oge o rutere n'iyi obodo ha ọ gwara onwe ya nke a bụ nchepụta uche pụrụ iche abụ m nnọọ onye maara ihe karịa anụmanụ niile amaghị m onye nke mbụ nri ya ga-ebu ụzọ ghee ozugbo o kwuchara nke ahụ otu eriri ududo ya wee dọtịa ya n'ụkwụ anansi ekwuo n'obi ụtọ nke ahụ bụ ite nri oke bekee ma n'otu ntabi anya eriri ududo ya adọọ ya n'otu ụkwụ ọzọ ọ bụrụ nke enwe ka ọ na-atụgharị uche n'ihe ọ ga-eme nke atọ nke anọ nke ise nke isii nke asaa na nke asatọ amalite ịdọ ya vam vam vam ụkwụ ya wee malite ịgbatị ma dị gịrịgịrị nke mere ka ọ tụba onwe ya n'ime mmiri iyi ahụ wee sapụ eriri ududo ahụ niile dịka o nweghị otu n'ime nri ndị ahụ o riri ruokwa taa ududo nwere ụkwụ asatọ ndị dị gịrịgịrị ndị okenye na-ekwu sị a na-echeta onye akpịrị ogologo n'ụbọchị ọbụla ụtara ji dị ọtụtụ ọzọkwa ọ bụ naanị onye iberibe na-ekwu na nri nwunye ya siri adịghị ụtọ.
Nke ahụ bụ eziokwu papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọlamma, anyị ga-alawa.
Imeela papa, imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izuụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kụba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesaara ya ọha na eze. Daalụ sọ.